a sị m emume nke anyị na-eme taa ka igwe si na-emeghere m anya piom piom piom a sị m na efekwara ya uju ihe a mekwa igwe mere taa ka na-atụ m ụjọ na-atụ m kee nke mere na igwe ụmụ nwaanyị a niile kpọpụtara na ụlọ igwe ahụrụ m ofu onye ọ nọ na-ene gị anya anyị ga-ahapụkwa obodo a anyị ga-ahapụ obodo a anyị ga-ahapụ obodo elezira m maka gịnị mụ maka gịnị ajụjụ ka ị na-ajụ m maka gịnị ị chọrọ ịbụ nwunye igwe amadioha gbachapụkwa m ya oh. igwe arụrụ ana ọ sọgodi ya bụ na ọ ya bụ sọ nwoke fọrọ n'obodo anyị a nwoke ahụ apụghị ịnụ m o ji ọgwụ anyị ga-ahapụ obodo ezigbo ụjọ na-atụ m anyị ga-ahapụ obodo a ihe i kwuru a bụ eziokwu maka nwoke arụrụ ana juru ahụ

ụbọchị taa ajọka ụbọchị taa jọgburu udele sigbu nkakwụ igwe bara ọ chọta nwere nwaanyị ọ ga-anụ a na-ekwu ka na-ekwu njọ kpụ jidekwa enyi nwoke ọ bụ m duna ya mmụọ o nwerọ ezigbo ihe eme taa chaa ma ofu ihe ezigbo ihe mere n'ala a Eh? ọ bụ na a chọtara nwaanyị a ga-anụ mmadụ atọgbọ n'ozu Eh? Ah! ọbara a na-akwafu n'obodo a ọkwa ọbara a na-akwafu n'obodo a Ai! ọ karịa ọ karịa Ọ, ka m gawakwa ugbo m ka m ga mee nke m mara eme nke doro m anya kedu onye nọ n'ụlọ adanne nwanne m azike nnọọ nna nwanne nnọọ kezikwa nọdụ oche nụ ọ dịrọ gị nnọọ nnọọ nwanne m hmm? kee maka ndị be nna m hmm. atụghịkwa m anya gị o kee ka i si bịawa ọkwa ndị be anyị zi mụ ozi ezigbo ozi dị mkpa o ezigbo ozi dị mkpa ah, ozi dịkwa mkpa ka ụdị ozi ahụ dị mkpa ndị ichie ala anyị na-eche uche echegbusi onwe ha maka ihe na-eme n'ala ndị ofeke ah! hmm. Azike ama m na ha ga-eche maka ama m na o sutu imi na esutu anya o sutukwana anya ya esutu imi kedụ nke bụ na ha macha iche maka mụ nwa bụ Mgborie ị hụrụ na m arahụzidị ụra amazị m ka e si arahụ ụra Azike ama m bụ onye mepere anya na-arahụ ụra ka ọ bụ onye mụ anya amaghịzi m ka e si arahụ ụra ndị ichie ala anyị chọrọ ka anyị ncha gị na ụmụ gị soro laba ee ka anyị rapụ obodo a biko obodo a jupụtara n'akwa arịrị ka anyị rapụ obodo a biko ndị be nna m na-echere m nke ọma mana ịgwa gị eziokwu di m bụ onye ala ofeke di m nwụrụ n'ofeke elie ya n'ala ofeke chere ha na-asị ka mụ na ụmụ m soro laba ala nna m chekwere ka m gwakwa gị ọ kwa ị ma na igwe igwe ala anya ọ fụ mụ na gị na ụmụaka m ka anyị na-apụ ị ma na ha ga-ejide anyị gbuo anyị ụsụ ma na ya jọrọ njọ wee na-efegharị n'abanị igwe jiri anya hụ mụ na ndị nke m ọ hụ mụ na gị na ụmụaka m ọ ga-egbunụ anyị ị mara ihe m chọrọ ka ị mere m kịta ihe m chọrọ ka ị mere m kịta bụ eh, laa gaa gwa ndị ichie be nna m sị ha na m anụgo ozi e zitere mana mụ n'onwe m ga-abịa n'izu ahịa na-abịa eh, hmm? nne nne nne ihe anyị ga-eme hmm. eh, ka mụ na isioma soro laba eh, m ga-eme na ọ nwunye m ka ọ bụ o oh, biko biko ahụrụ m n'anya biko biko ka mụ na isioma soro laba biko ihe niile na-akpatachakwa dị mma mana ị na-asị m ka ị gwa ha na ọ bụrụ na ha afụ gị ị gwa ha na isioma bụ nwunye gị ha ma na isioma ma nke nta ahụ nwere ụmụaka m ha na-amarụ ihe ga-adị mma oh? uh, gwa ha echegbuzina onwe ha na ihe ga-adị mma uh, oh? uh, nne ewetakwa m ga-akpụ ọgụ aka m wetara akpụ azike m ga-abịa laba na m ga-abịa laba amaghị m otu m ga-esi kelee unu ihe ga-adị mma unu echegbuzina onwe unu i meka i meka nwanne m na ihe m na-ekpere ekpere m na-ekpe bụ ka ọ bụrụ na m ga-adị ndụ mgbe ahụ ihe ga-eme ị ga-adị ndụ eh, mgbe ahụ ọ ga-emezu emezu ị ga-adị ndụ ihe ga-adị ndụ ga-adị ndụ ka m bịa naba ee naba ka m bịa naba jisinụ ike eh, soro ụzọ mpịampịa ahụ fụọ n'isi isi ụkwụ ala atọ

igwe igwe ga-adị ndụ rue mgbe ebighị ebi akịdị igwe kedu onye bụ nwaanyị a ntutu adịrọ n'isi ụbọchị mmemme ma kedu onye nke igwe nke a na-esogoli ekwe n'azụ oh! igwe ọkwa nwunye ya a na-amatala ofu nwa agbọghọbịa ọ kwanụ ya ka m fụrụ hmm? igwe mana ọ bụrụ onye obodo a akịdị igwe ka ọ ga-ezuzu ba gị n'isi mụwa igwe jikọ oke kwuo okwu tinye ọnụ gbagha akwụkwọ igwe mana ọ bụkwanụ na di ya ekweghị akịdị na-ajụ m na ọ bụ na di ya ekwerọ mara ihe ga-eme akịdị mụwa ka ị na-ajụ egbupụ ya gbuo igwe ga-adị ndụ mgbe ebighị ebi igwe fụ anụ ọ ga-eli a sị na onye ọzọ ma anyị ya dị na onye anwụọ achọghị m onye awapụ mụwa bụ igwe jikọ oke mmadụ nkịtị ama egbunwu m ya bụzi ofeke

akịdị igwe akịdị igwe akịdị igwe ị malụ ka m si nwee ike ị malụ ka ebube m si wee dị akịdị otu a ka ihe ọbụla gụrụ m agụụ si eme m achọrọ m ịnụ nwaanyị ahụ achọrọ m ịnụ ya akịdị ka m gwa gị eziokwu nke kacha na-egbu m mmụọ bụ na ka m si welu nwaanyị a bịa gbajisie m akwala niile dị m n'ahụ nke ka njọ bụ o kwelọzi m ehi ụra akịdị igwe adịghị m ehinwuzi ụra akịdị igwe achọrọ m ya achọrọ m ya igwe anụ m ife i kwu eji m obi m niile m ji bụrụ onye isi agha gị ekwe gị na nkwa na tupu chi ejie taa aga m akpọtalụ gị nwaanyị ahụ n'ebe i kuru ya n'aka akịdị igwe mụ ekuru ya onye isi akụ ị ga-akpọlụ ya bịa kunye m n'aka m kulu aga m emenwu ya akịdị i gbuo m igwe aga m emenwu ya ọ bụrụ na i kulu ya bịa kunye m n'aka akịdị ife m ga-emelụ gị mma nkwi igwe ị ga-adị o ị ga-adị akịdị jee ozi a jee ya ọfụma maka achọrọ m ya ogbugbo m udodi akịdị igwe chịlụ ndị agha ị pịlụ aka apị jebe m kulu nwaanyị a kutalụ m igwe ị ga-adị o akịdị

mụnwa ga na-eli ife dị mma n'obodo a mmadụ ọbụla chukwu kere ama analụ m ife dị mma n'enu ka ị ga-asị wee sue nnọnụ ife a na-eme mmadụ chukwu kelụ ka m na-ele ife nke m ga ịdị m mma igwe Bebe, ọ gịnị? Na ọ gịnị nka? Onye ọba. Bịa, ị sị gịnị mere? Ọ kwa onye ọbịa. Ka onye ọbịa mere ya. Ọ gwara. Onye mere ya? Okporo afịa. Unu ajụrụ ya ese. Ọ sị na ọ wụ onye ebe. ọ sị na ọ bụ onye achara achara onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ na ọ dị ndụ na ọ nwụrụ anwụ achara igwe unu ga-achọ ya a ga-achọ onye ọ bụ ebe ọbụla akodo a nne m nyere m na alụm di na nwunye anyị iji ya akodo akodo ka ndụ anyị bịa ka anyị sigodu ebe a pụọ ka anyị nwee ka m ga-esi pụọ ma ya jiri ya bụ akodo mma mpụ nwunye jiri akodo a ikwesị ịma na ihe a bụ ihe nne m nyere m na agbamakwụkwọ anyị kwema na igwe na ndị agha na-achụ anyị achụ bịakwa ka anyị pụọ kịta

ọ bụrụgo n'ọnwụ ị bụrụgo onye nwụrụ anwụ gị kpọta nwunye gị sị na ị ga-anwụ ọ wụ anyị gburu gị igwe igwe igwe